ndikulandireni omvera konse kumene muli mpulogalamu imeneyi ya padera pano pa radio alinafe ndipo Mpulogalamuyi mukhala ndine langa dzina ndi Matthews Banda ndipo nditero kuti ndikulandireni mwadzuka bwanji kapena kuti mwaswera bwanji madera onse amene mukutimva. Iyi ndi pulogalamu yapadera imene tikhale ndi anzathu a nice komanso anzathu aja a nrb National Registration Bureau timve pano nkhani zokhudzana ndi ntchito zimene bungwe limene la nice likugwira komanso kuti kodi anthu amenewa Eh, eh, taona kuti ali limodzi afuna kuti atiuze chani pa umodzi wawo eh, ngati nrb komanso bungwe la nice ndiye ndikulandireni mu studio muno nonse ndiye poyamba eh, mwina anthu akudziweni ndiyambire mbali iyi zikomo kwambiri ine ndine hajira ali Mhm. amene ndimagwira ntchito ngati district programs officer ku bungwe lija la national initiative for civic education nice public trust Mhm. mu lilongwe urban chabwino pamenepa bambo Ah, ine ndine plan kuntindi amene ndikugwira ntchito ngati wapampando wa mabungwe atimati ma community based organization mu ta tsabango mu urban momuno chabwino ukunso mayi wanga ine ndi janet mapira kuleya ndikugwira ntchito ngati civic education officer ku nrb, National Registration Bureau, kapena titi ntchito yophunzisa anthu za kalembera. Chabwino. Ayi, takulandirani nonse mu program imeneyi yapaderaderayi imene tikufuna kuti titaona komanso kudziwa eh, zina ndi zina eh, maka ku bungwe limeneli la nice ngakhalenso registration bureau Komanso pompa tili ndi amene akuimira mabungwe kumudziko. Ndiye poyamba ndiyambire kumeneku Mayi Ali, mwatitengera nkhani yotani mmamawa uno nthawi ino chifukwa situdziwa kuti kodi nkhani yake njotani? Zikomo kwambiri. Poyamba ndinene kuti ngati bungwe la nice ndi bungwe limene limakhala likuunikira mtundu wa Amalawi, a magawo osiyanasiyana, makamaka aja a ufulu wa democracy ndi ulamuliro wabwino. Ndiye gawo lathu kwambiri ndi loti timafuna kuti anthu azilandira uthenga woyenerera chifukwa chakuti nthawi zambiri uthenga umabwera mosiyanasiyana ndipo anthu amaulandira mosiyanasiyana, koma ifeyo ntchito yathu ndi yokuti anthu azilandira uthenga woyenerera. Choncho pakatipa takhala tikuona anzathu a National Registration Bureau akupitiriza ntchito yawo yolemba anthu kuti alowe mu kaundula wa za unzika ndipo ntchito imeneyi inafalikira mpakana m'mawodi. Wodi ina iliyonse kalembera ameneyu amachitika. Ndiye kalembera ameneyu pamene amachitika pamatha kumveka mwina zinthu zina kapenanso kuchitika zinthu zina. Choncho ngati bungwe la nice limathandizira kwambiri kumemeza anthu kuti apite mwaunyinji amene sanalowe m'kaundulamu komanso kukonza mauthenga ena amene anthu mwina amalankhula mosayenera kuti adziwe uthenga weniweni kuti ah, uthenga weniweni ndi chani komanso kuti adziwe cholinga chenicheni chimene kalembera ameneyu amachitikira chifukwa ndi kalembera wokuti akupitilira ndi wa nthawi zonse ndi okhazikika ndithu kuti amene sanalowe mkaundula umenewu ayenera kuti alowemo koma chifukwa cha magawo ena mmene ndanenera muja kuti anthu mwina amazimvetsa mu njira ina ndiye ifenso timakhala ngati kuthandizira kuti tizipereka mauthenga oyenerera. Chabwino. Ah, mwafotokoza pa nkhani yaikulu kunena kuti inuyo mukufuna kuti anthu azikhala ndi mwayi olandira uthenga oyenerera pogwiritsa ntchito upangiri umene bungwe lanu lili nawo. Ndiye apa eh, ndi nkhani yokhudzana ndi kalembera kuti anthu akhale ndi e, e, chiphaso cha unzika si choncho Yeah. ndiye inu mmagwapo kuti muwaphunzitse anthu kuti ayi nzofunikira kukhala ndi e, chinthu ngati chimenechi bwanji ndibwere ku nrb e, tipite ku nrb kunena kuti kodi e, e, akamba mayiwa kunena kuti pamene amagwira ntchito yophunzitsa anthu. Zikuoneka kuti anthu ena sakuzimvetsa bwino, ena akuzitenga kuti nkhaniyi ndi ya mtundu wina. E, nchifukwa chani munaona kuti e, mugwire ntchito limodzi ndi bungwe la nice? chabwino ifeyo ngati a nrb timafunika kuti amalawi onse apange nawo nkhani ya kalemberayi posatengera kuti akukhala kuti kapena Amalawiwo ali ndi zikhulupiriro zanji kapena ndi a chipani chanji chifukwa bungwe la nrb limathandiza Amalawi onse. Ndiye ife kuti tifikire Amalawi onse tikuyenera ndithu tigwire ntchito imeneyi yophunzitsa anthu kuti anthu azidziwa kuti kalembera ndi chani, kodi ineyo kalembera andithandiza motani. Ndiye bungwe la nice ndi bungwe lokuti lokhazikika lophunzitsa anthu. nkhani zosiyanasiyana ndiye ife timayesesa kuti a, atithandizire ndithu kuti azipereka uthengawo ku- kudzera mma structures awo osiyanasiyana kuti anthu azipanga nawo ndithu nkhani ya kalemberayo asakayikire kuti kapena bungwe la NRB lili ndi zolinga zina ife nkhani yathu ndi kuthandiza anthu anthu akhale ndi chiphaso cha unzika akhale ndi chiphaso chobadwa komanso pakachitika imfa azipangitsa chiphaso cha imfa osati nkhani ya zisankho yayi koma nkhani yakuti anthu akhale n'chiphaso eh nkhani ya nrb ndi ya chiphaso Ehe. chiphasocho chili ndi- ndi- chili ge- ndi gateway yeti yo- yotitsegulira makomo osiyanasiyana m'mbuyomu zinali zovuta kuti munthu umuzindikire kuti uyudi ndi ndani anabadwa tsiku liti komano panopa ndi mmene tinapangira chiphaso cha unzika Chifukwa choti timapangiratu verify ma information amenewo, munthu akamalembetsa nkukhala ndi chiphaso, pamakhala kuti pali umboni wokwanira wakuti ameneyo ndi ndani. Ndiye chiphasocho amatha kupita nacho kukakalembetsa sim card, kukasegula bank account, kukapangira zinthu zina kuphatikiza kukavotera. Chabwino. Ndithu. Ndimafuna mwina pamenepopo a Mwale akuti kuphatikiza kukavotera. eti ndiye tikukamba tikambe nkhani imeneyi ya- ya- yakuvotayi e, inuyo am- amene mukuwaphunzitsa anthu nkhani e, zosiyanasiyana anthu alandire uthenga ofunikira tikamakamba nkhani ya chisankho chiphaso chimenechi chidzakhala chofunikira bwanji zikomo kwambiri Ah, chiphaso chimenechi mmene afotokozera anzanga kuti ndichofunikira magawo osiyanasiyana kuphatikizirapo ku gawo la zisankho. Ndiye tikunena kuti kuphatikizirapo chifukwa chakuti nthawi ya zisankho munthu kuti alowenso mkaundula wa zisankho ndiye kuti amafunanso kuti munthu uja amdziwe kuti kodi uyu ndi ndani. Ndiye taonapo m'mbuyomu pakuyitanitsidwa maumboni osiyanasiyana. chonsecho cholinga choti amudziwe munthu kuti uyu ndi ndani amene akulowa mkaundula wa mavotiyu. Kodi zaka zakenso ndi zoyenerera? Chifukwanso ku zisankho kulinso gawo la zaka, amanena kuti munthu akhale kuti wakwanitsa zaka 18. Ndiyeno kumene kuja n'kumene umapezeka kuti anthu mwina amatulutsa maumboni osiyanasiyana, makalata ochokera kwa amfumu komanso mwina a. ka passport, ka driving license, koma kubwera kwa chiphaso ichichi kwapeputsa ntchito yonseyo kuti munthu asakhalenso akupita kukafuna zi maumboni ena nde umboni umene uli ovomerezeka panopa odziwika bwino osavutanso munthu kutulutsa ndi chiphaso chimenechi cha unzika choncho anzathu a mec nawonso akunena kuti iwowo kunena kuti munthu adzamdziwe mosavutikira bwino adzayenera kuti a- atulutse chiphaso cha unzika ndi kuti adzalowa mu kaundula wa mavoti Eh, nde zakhala ngati zapepusanso ntchito kwa anzathu amekiwo nde nchifukwa chake ifeyonso ngati anaisi tikulimbikitsa anthu kunena kuti amene alibe ayenera kuti akhale nacho kutinso ikadzafika nthawi imeneyo phindu lina limene amapeza nalo kukhala ndi chiphaso cha unzikacho adzapeze nawonso mwayi olowa nawo mkaundula wa mavoti ndiye chiphaso cha unzika ndi chizindikilitso chokuzindikilitsa iweyo munthuwe kuti kodi iweyo ndi ndani kodi iwedi ndiwe m'malawi ndiye kumavotinso kudzafunika kutulutsa ka umboni kamenekoko ndithu a Kumtindi Eh. Ah, afotokozera apa kunena kuti eh, Kadi imeneyi kapena chiphaso chimenechi nchomuthandiza munthu kumudzi kuja kuti azindikiri azamuzindikire kuti iyeyu ndi munthu amene analembetsadi information ili pamenepo ndi yake. Uthenga umenewu ngati ku community ya inuyo amene muli mmodzi mwa ma CBOs ku Lilongwe Urban anthu alandira motani kapena mwina akumaiganiza kuti mwinatu anthu afuna achite zina zake nkhani zobera mavoti kuti ayi anthu alembetse ambiri kapena Ayi, monga mmene mwaneneramo, zoonadi uthengawo woti ife ngati amabungwe ndi amene tikukhala ndi anthu pa ground community timakhala tikutenga uthenga kuchokera ku community kupititsa kumtunda kutenganso uthenga kumtunda kupititsa pansipa ife timayenera kuti titenge uthenga weniweni woyenerera nde a- ngati anaisiwa ndi a national registration bureau ndi amene amakhala ndi uthenga woti woyenerera woti tikamamva ku mamidzi kuja anthu zina akuyankhulayankhula ife tidzawalongosolera kuti ichi chili motere ichi chili motere nde zo- zomvekavekazo sikuti zikulephera iyayi zikumachitika ndithu munadzatchula kumbali ina yake amatchula kuti iyayi akufuna kubera zisankho Iyayi bwanji akuyambira zaka 16 kulemba pamene kuvota timayambira zaka 18 zinthu ngati zimene zimachiti zimamaveka ndithu koma ife timakhala tikamva zinthu ngati zimene zija timapita kwa akuluakulu athu amene ali maso athu ngati anaisi kuwafotokozera kuti pakuveka tu uthenga uwu kodi ife tikabwerera kumudzi anthu tikawafotokozere zotani kuti pa groundipo akhale ndi uthenga oyenerera weniweni ndipo timakapereka uthenga oyenerera kuti iyayi kuti muonetsetse munthu kuti azindikirike kuti uyu ndi m'malawi kapena ndi otani boma lanena kuti anthu ayambe kulembetsa ali ndi zaka 16 kumapita mtsogolo amakhala kuti munthu amene wayamba kuzindikira komanso zimene akuchita akuzidziwa Uh, pamene pa nkhani ya zisankho ikukamba zokhudzana ndi zaka 18 kumapita mtsogolomo ifenso timatha kuwaunikira tikamva information kuti iyayi izitu sikuti akupanga zobera olo kuti muyang'ane ku SADC kuno mwina inatsala ndi malawi yokha kuti ikhale ndi identity card ngati imeneyi kuti tizidziwika paja kumbuyo kumamva ena amati "Ih, akatenga lole ya ku mozambiki uzavota ku malawi apa ngati alibe chimenecho zitheka bwanji ndikuti anthu adziwa choona chenicheni chokhudzana ndi chiphaso chimenechichi ndithu nrb eh, eh, mwina tatimasulani bwinobwino anthu amene akuyenera kulembetsa kuti akhale ndi chiphaso chimenechi ndani komanso tikuonatu eh, muli kalikiliki mmenemu m'masukulumu anyamata ambirimbiri nrb Eee zimenezi zikhala bwanji nzochitika mpakana liti? Chabwino. Tilongosole motere, nrb imakhazikitsidwa ndi malamulo. Malamulo amene ife timatsatira ndi amene anadutsisidwa 2010 amene timati Registration Act. Malamulo amenewawa Cholinga chake ndi choti anatikhazikitsa ngati bungwe kuti tilembetse anthu mu chiphaso cha unzika. Ndiye kuyambira 2010 mpaka 2017 kunali kukonzekera kuti tipanga bwanji, tikalemba anthu motani. Ndiye 2017 ndi paja munawona tinalemba anthu oposa 8 miliyoni kuti akhale ndi chiphaso cha unzika. Koma malamulo ake ndi okuti okhala ndi chiphaso amayenera kukhala oyambira zaka 16 kupitirira apo. Ndiye kuti ukakhala ndi zaka 16 wafika nsinkhu wolembetsa chiphaso cha unzika. Ukakhala ndi zaka 15 sunakwanitse, timakubweza ndithu. Umboni umenewu timaupeza bwanji? Umboni wakuti munthu wakwanitsa zaka 16 timautenga kwa kholo la munthu uja. Munthu akabwera kuzalembetsa amayenera abwere ndi kholo lake azamuchitire umboni ndi chiphaso chawo cha unzika. Ndiye ife mukationa tikupita m'masukulu timakhala tikukaunikira anthu kuti inu amene mwakwanitsa zaka 16 mukuyenera mulembetse mukhale ndi chiphaso cha unzika. Amene simunakwanitse, osaonjezera zaka, osachepetsa zaka, zaka zanu zidzakhala choncho mpakana kalekale ndiye musasinthe zaka pa chiphaso cha unzika, musaname, tikubwezani. Ndiye timakhala tikuwadziwitsa anthu kuti akamazakwanitsa nsinkhu umenewu akhale ali ready kulembetsa chiphaso cha unzika. Komano tingotambasula apo. Ena akuti kodi munthu amakhala ndi zaka a, ti, tikunena kuti alembetse ali ndi zaka 16 chiphaso cha unzika koma ku mavoti akuti alembetse ali ndi zaka 18 zikusiyana chifukwa chani? Nrb malamulo athu ndiokuti munthu akhale ndi chiphaso zaka 16. chifukwa ndi bungwe loyimira palokha losiyana kwambiri ndi mec ndiye munthu uja akalembetsa ali ndi zaka 16 ndikukhala ndi chiphaso akapita nacho kukalembetsa ku mec amamubweza kuti inu simunakwanitse zaka 18 mwandimvetsa eti chiphaso chija ukakhala nacho sichimakhala ndiye kuti automatic ndiye kuti ukavota iyayi umafunika ukalembetse mkaundula wa mec ukakhala sunakwanitse 18 amakubweza nkhani tili kunjaku ndiyonena kutitu ngati chiphaso simuwapatsa ati sakavota eh nkhaniyo Mala- ndimeneyo malamulo a kalembera amene a- a- a- a- a- achisankho amene atuluka ah, mu- mu- cha- za- zaka zaka zomwezi akwa- a- a- elections act ya- yatsopanoyi ikunena kuti ukamakalembetsa kaundula wa mek ufunika ukaonetse chiphaso cha unzika aha osati chifukwa kuti mwapereka chiphaso cha unzika munthu ali nzaka 16 automatically akavota iyayi nkhani si imeneyo iyayi nkhani si imeneyo Ehe. ukalandira chiphaso cha unzika chija ndiye kuti iweyo ukupita kukalembetsa mavoti ndiye kuti ukapita ku mec kuja akaku- akakuunikaso kuti uyuyu wafika Wafi- 18 aha. timuyike mkaundula ndiye umalandirano ka uh, ku- uh, registration kuti wafika kutiko ku mec Chabwino. ndi mabungwe awiri osiyana Aha. ukakhala ndi id sinde kuti upita ndi id kukavota Aha. iyayi ufunika ukalembetseso mwapadera mkaundula wa mavoti chabwino Ndithu. Nde- pa- ah, tinene pano mosabisa Ah, ah, nkhani imeneyi ikukhala yovuta kwambiri ndipo pena pano tunena pano mwina sanachitebe chisankho chokuti alembetse. Inuyo ngati a nrb, eh, nthawi yanu italika bwanji kuti mufikire m'malawi wina aliyense alembetse kuti ngati nthawi yoti anthu alembetse mavoti itakwana aliyense adzakhale ndi eh, chiphaso chimenechi ngati munthu woyenera kuti akalembetse nawo? Chabwino. Ifeyo ngati a NRB takhazikisa ndondomeko zingapo. Uh, si- si- si- ndondomeko zathu sizotsatira zisankho zokha monga ndanenera kale ifeyo ndiye kuti timayesetsa kuti mukaundula mwathu mukhale anthu ochuluka ndiye 2021 tinalembetsa anthu uh, timati outreach timapita mma- mmamidzi muja kukakhazikisa center ndi kulembetsa anthu panopaso tinayambira 2023 ku- tita- ta- tinakhazikisaso masenta osiyanasiyana kukalembetsa anthu mu ma fezi nde timati mu fezi wani tipita ku dowa tipita ku chitipa tipita ku mulanje nde kuti mmenemo timakhazikitsa ma center mu ward ina iliyonse kuti anthu alembetse tapanga ma fezi 8 malawi yonse nde kuti tamaliza pamenepo ndi lilongwe city ndi blantyre city nde kuti pamenepo tama- tamaliza madera onse a mdziko muno koma sitina- sitinathere pompo iyayi Maofesi athu adakalibe otsegula, munthu wina aliyense akhoza kupita pa pa pa ofesi ya nrb pa boma kukalembetsa kapena mma post office amene takhazikitsa. Tikupanganso plan yaikulu ya kalembera imene tikuti mopup registration. Tika panopa anthu amene talemba mu outreach kuyambira chaka chatha Tigawa ziphaso zochuluka kwambiri zoposa 1 miliyoni kwa a Malawi onse amene alembetsa ndi amenenso anali mkaundula m'mbuyomo koma ziphaso zawo zinali zisanatuluke. Tigawa ziphaso zonsezi kenako tilembanso ena mu mop up registration ndiye kuti tilemba dziko lonse la Malawi tikhala tikulemba anthu ifeyo cholinga chathu ndichokuti aliyense akhale mkaundula. Ndipo ifeyo ndi opitilira even chisankho chikazachitika ife tizakhala kuti tikupitilira after chisankho tidakalembabe anthu. Nrb ndiyoyesesa kuti aliyense akhale ndi chiphaso cha unzika nkhani ndiyokuti amalawiwo azipeleke abwele pa centre ya kalembela azalembetse chiphaso cha unzika tikamayamba mop up registration mwezi wa mawa tikhulupilira kuti amalawi omwe atsalawo kuti alibe chiphaso kapena chiphaso chawo chinatayika abwele ndithu azapangitse pajanso tinachosa ma charges eti tinkalipilisa kuti munthu abwezese chiphaso chomwe china chinasowa chinapanga expire koma pano tikunena kuti mukhoza kubwela mwaulele kuzapangitsa chiphaso chanu cha unzika chabwino Ndithu. A- akutitu chiphaso choendi chikakonzedwa koma mumachedwa zedi kuti mumpatse munthu Eh. tsono munthu adzakhala ndi mwayi kuti zi- apeze zofunikira zina kutsogoloko ngati monga kulembetsa zikukhala bwanji kumene kubungwe lanu chabwino ah, paka pa- pa- pambuyo pa panali vuto lokuti ziphasodi zimachedwa chifukwa chokuti makina athu amaperewera kutengera ndi anthu amene analembetsa kuti tipange print ziphaso zimenezi ndiye pamapezeka zokuti munthu akudikira mpakana miyezi 4, 5 ena mpakana kumati iya ine nalembetsa chaka chatha chiphaso changa sichinatuluke ndiye a, boma linayesesa kulowererapo kuti tingakuthandizeni bwanji a NRB kuti inu ziphaso zanu zizituluka mwachanguchangu. Ndiye panachitika ndondomeko zingapo, koyamba ma machine o, opangira print awonjezeredwa komanso a, titina, tinathandizidwa kuti tipange print ziphasozi mochulu, mwa, mwa, mwansanga kwambiri, tipange clear timati backlog kapena a, chinamtindi cha ziphaso zosatuluka zimene zinalipo. Ndiye panopa ta, ti, ti, tili pa, pafupifupi kumaliza backlog imeneyi, tapa tikupanga clear. kuti ziphaso zonse zimene zinali zosatuluka tikuzipanga clear mu system tikuzitulutsa ziphaso zimenezi ndipo distribution exercise kapena kuti ndondomeko yogawa ziphaso imene itachitike mwezi wa mawa tikamale tikamapanga mop up registration ikhala yai- ya- yaikulu kwambiri chifukwa ziphaso zimenezi zoposa 1 million zatuluka apopo mukhoza kuvomereza kuti zinthu zasinthadi ku nrb chifukwa ziphaso zimene zinali zosatuluka zija tazitulutsa komanso mtsogolomu tili ndi plan yokuti ziphaso system yathu tiyikonze bwinobwino ziphaso zizituluka mwansanga munthu akalembetsa masabata asamapitilire ndithu 4 azikhala kuti ameneyo walandira ziphaso ndithu mavuto a ku nrb akukonzedwa ndipo panopa amalawi akhala akukamba nkhani ina ya nrb. chabwino Ndithu. a Kumtindi ngati mwatsata bwino eh, anzathu a nrb akunena kuti eh, kulemba mukaundula nkuyambira zaka 16 koma tikakamba nkhani ya kalembera winayo wa, wa, wa voti eh, ndi 18 sindikudziwa kuti kodi kumudzi ku ground anthu akumati, akumati chani pa nkhani imeneyi A pankhani imeneyi zoona kwa tikaonetsetsa kwambiri anthu akuyang'ana kwambiri za zisankho mm. pamene za National Registration Bureau si nkhani yokamba zokhala za zisankho zokha mm -hmm. chiphaso n'chofunika kuti nzika ina iliyonse ya Malawi imene yakwanitsa zaka 16 kupita kutsogolo ikhale nacho koma poti anthu focus yawo ena amaona ngati kuti tikuyang'ana kwambiri ku zisankho nde mmene ananenerapo ifeyo kumudzi kuja zikuchitikadi Zokuti anthu ena akumathandauzira molakwika tikumaamva ndithu makamaka anzathu amene amakhala active kwambiri ku ndale kuti iyayi anzathuwa mwina ayamba kale kubera mavoti pamene nkhani iyi tikukambirana pano ndiyolimbikitsa kuti anthu akhale ndi chiphaso yani cha unzika nde ife tikamva information ngati imene ija timayenera kuti tiitenge information ija tiwaunikire malingana ndi imene taphunzitsidwira nkuti tiwauze anthu choona chenicheni kuti akuluakulu nkhanitu si iyi Pompano mumva kuti olo mzipatala mmene akufunanso national ID kuti munthu akalandire chipa, ujeni kuchipatala aonetse aonetse national ID nde tikamapanga focus ku chinthu choti mwina mwake ufuna kuti udzapezerepo phindu kapena upitirize udindo tikumaona kuti ngati mwina akuluakulu an- athu andale ndi ena otero akumalakwitsa kupanga focus zimenezi koma chachikulu tonse tikuyenera kuti tithandizane tigwirane manja aMalawi at least akhale nazo zinthuzi komanso akakhala nazo monga amene mwamveramo akuti ndi zaulere. Ifenso tiafotokozere mmamidzi muja chifukwa ena amapezeka kuti mafumu ena ndithu amapezeka kuti adindire kalata afuna kuti apeze kangachepe mm-hmm. komanso wina mwina chidasowa akupita kupolisi akupezeka kuti apolisinso akumulipiritsa pamene a national registration bureau anachita kuneneratu akalemberawo kuti izizi ndi zaulere ife tikumawaunikira zimenezo Komanso tikapeza kuti vuto limenelo lilipo, tikumapita kwa adindo oyenerera ku community kuja, pita kwa akuluakulu a polisi kapena mafumu kuwafotokozera kuti chimene chikuchitikachi nde timati ziphuphutu, mulowa kumbali inanso imene mukatani, lamulo lingakugwireni ntchito ndithudi. Amayi Ali, ah, ah, kuchokera ku bungwe la NICE, eh, mwina mutitambasulire bwinobwino pamene mukugwira ntchito ndi anzathu a community ndikudziwa kuti nkhani imene ndiyovuta kwambiri chifukwa kuti munthu afikenso zoti wamvetsa kuti eh, chiphaso mukutengachi kapena kalembera mukalembetsayu eh, sikuti ndi automatic kuti inuyo mwavota iyayi nkhani ndiyoti mukhale ndi chiphaso chimenechi sindikudziwa pamene mwayamba kuphunzitsa zimenezi mwakhala mukukumana nzotani zikomo kwambiri a Ifeyo pamene tikugwira ntchito yathu yophunzitsa anthu imene timapanga kale masiku onse, kwambiri timagwira ntchito ndi atsogoleri a m'makhwimbi chifukwa timadziwa kuti amenewa amakhala ndi anthu. Tili ndi atsogoleri ngati mafumu m'tauni muno, mabuloko lida komanso anzathu ochokera ku zipembedzo zosiyanasiyana, kuphatikizirapo anzathu a mabungwe. Mabungwe okhazikika m'maderawa, ma CBO, chifukwa ndi amenenso amakhala pafupipafupi ndi anthu. Ndiye uthenga wathu tikaupereka kwa atsogoleri ngati amenewa, amenewa ndi amene amakhala akupitiriza kumafalitsa uthenga uja. Ndiye tikamakumananso ndi pamene pamabwerano zidandaulo zokuti, ah, komano mwina pamachitikanso zinthu ngati izi, izi, monga anena anzangawa. kuti mwina anthu amakumana ndi uh, vuto lokuti mwina mafumu amene amenenso ali amdindo iwo ndi otsogoleraso kupezeka kuti anthu aja kuti awadindire akulipitsa ndalama tamva ndithu madera ambiri zachitika ma 1000 ma 2000 uh, uh, nde iwo okhala mdindo kumakhalanso patsogolo poona ngati kuti mwina apindule nawo chifukwa cha exercise imeneyi nde choncho kudzera ku maphunziro athu owunikira timakhala tikuwunikira kuyipa komapanga zimenezo komanso kukhala mdindo kuti iwo kutsogolera zinthu zoyipa nde nthawi zambiriso timakhalanso ah, ndi anzathu amene timagwira nawonso ntchito okhuzananso mmagawo ngati amenewo madera ena tayenda nawonso ndi anzathu a anti corruption bureau kuti akawunikireso kuti ah, kodi ziphuphu ndi chani Ndipo ziphuphuzo zikamachitika amene ali ndi udindo opanga report ndi ndani? Nde ifeyo gawo lathu kwambiri nkuunikira kuti mwina anthu akakhala kuti akupalamula azidziwa kuti koma chilungamo anauzidwa. Nde sitigwira tokha ntchitoyi, timagwira mothandizana ndi anzathu. a mabungwe komanso anzathu amene ali kale pa ground Mhm. e, ndiye popeza nanga si munthu ndi munthu kumena kumapezekabe kuti ena mwina ifa cha umbuli kapena kusadziwa bwinobwino kuti kodi akulakwitsa iwo amangoona ngati mwinatu kuwathokozera kuti athandizira kuti awadindira kusonyeza kuti zimenenso zikuchokeranso kwa ife anthu kuti ayi zikomo inde ndithu chabwino koma ntchito yophunzitsa anthu si ntchito ya tsiku limodzi Kumadziwa kuti munthu kuti asinthike pamatenga nthawi ndi process change ndi process ndithu nchifukwa chake timapezeka kuti civic education iyi timayenera kuti ti- izikhala yopitilira komanso panopa tikunena nkhani ya masomphenya a dziko lino atsopano a Malawi 2063 amene akunenetsanso kwambiri kuti zinthu zambiri kuti zilongosoke kuti ziyende bwino zinthuzi anthu afunika kuti asinthe kapangidwe kawo ka zinthu ndi mmene amaganizira nkhani ya mindset change nde tikulimbanalimbananso kwambiri pamenepopo chifukwa nkhani ya ziphuphuyi inakhala ngatinso kuti yakhazikika pakati pathu kuyambira pansi pamene ziphuphu zikuchitika koma nthawi zambiri anthu sadziwa kuti zinthu zambiri zikuonongeka chifaso cha ziphuphuzo komanso kumachokeranso kwa atsogoleri ndiye pamene zinthu zikukhala ngati zikulakwikalakwika kwambiri Ndiye tili ndi ntchito yaikulu kuti ifeyo amene tili atsogoleri, amene tili adindo tikhale chitsanzo kwa ana athu, achinyamata athu kuti m'badwo umene ukubwerawu udzakhale wosinthika. Ndiye kusinthikako kukufunika kuti kuyambe ndi ifeyo. Ndiye ndi kantchito kakakulu ndithu kamene tikumayesetsa kuti mauthenga mwathu monse tisamalephere nkhani imeneyi yokuti anthu tisinthe mmene timaganizira ndi mmene timachitira zinthu zathu. Chabwino. aha chabwino e, ndi- ndikaonanso ndi nthawi apa tizipita ku mapetopeto koma mwina ndibwere ku bungwe lija la nrb pomalizira penipeni Ah, mukuganiza kuti malawi dziko ngati malawi kuti lifikire pokuti aliyense ali ndi mwayi okhala ndi chiphaso zimenezi zititengera nthawi yayitali bwanji Chabwino. Uh, pakali pano tinganene kuti ngati a NRB uh, anthu ambiri amene ali opitirira zaka 18 20 kupita kupita kutsogoloko ali mukaundula kale panopa uh, tiku, tikupitirira 10 miliyoni anthu amene ali mukaundula wa chiphaso cha unzika kusonyeza zokuti anthu amene sanalembetsebe ndi ochepa chabe komanso ambiri ndi amene akukwanitsa kumene zaka 16, ndiye kuti ngati dziko tikuyandikira ndithu ku kufikira anthu onse amene a ali mdziko muno kuti akhale ndi chiphaso cha unzika. Ana amene ali ochepera zaka 16 tikuma a ti a amenewa ali part of kalembera wa birth certificate eti a birth registration ndiye kuti tika tika tikalembetsa kubadwa kwawo akumalandira ma birth certificate pakali pano mzipatala monse ndithu tiku tikulembetsa kubadwa kwa ana Anawa akumalandira ma birth certificate kusindikiza kuti mwanayu wabadwa. Ana amene ali pakatikatipa, amene alibe chiphaso cha unzika komanso alibe ma birth certificate, amenewa ndi okuti pali ndondomeko mtsogolomu, child registration, imene tizalembetse ndikuwapasa ma birth certificate. Ndiye kuti amenewa akamazakwanitsa 16, pazakhala umboni okwanira akamazapangisa chiphaso cha unzika, azizangoonesa birth certificate kuti no alembetse ndithu mu kaundula wa chiphaso cha unzika. Ndiye ngati dziko, tik tikhoza kunena mo, mo, mo, motsindika kuti tatsala pang'ono ku, ku, kupanga cover universal coverage ndithu ya registration mu dziko muno ndipo tikukwanitsa ma SDG aja ya eh, 16.9 yoti eh, ti- ti- tipange achieve universal coverage tilembe wina aliyense kuphatikizapo ana akamabadwa ndiye dzikoli ndithu tiku- kumbali ya registration Tili pa pamalo pabwino ndithu, mayiko ambiri akutiyamikira, akumabwera kuno kuzaphunzira kuti kodi mwazipanga bwanji, tingaphunzireko bwanji, tikhale mu kaundula wa chiphaso. Pamene panali gap, kapena kuti pamene panali vuto, panali potulusa chiphaso kuti munthu akhale nacho, akalembetsa alandire no chiphaso. Ndipo ma gaps amenewa akukonzedwa, muja ndakamba kale kuti panopa backlog kapena ziphaso zimene zinali zisanatuluke zatulutsidwa tikhala tikugawa ndiye kuti mavuto amene analipo kumbali yogawa chiphaso akukonzedwa ndiye kuti mukaona pamenepo mavuto a, a, a, a kalembera tawakonza ndithu tafika pokuti dzikoli likhoza kukhala proud ndikuonetsanso kwa maiko ena kuti kalembera wa dziko amayenda chonchi ndithu chabwino tikupita kumapeto e, mwina akuti inu mukhoza kukhalanso ndi mawu otsiriza pa nkhani imeneyi chifukwa inu mwatitsimikiza kuti ndi amene muli ku ground amene mukumaona zonse mmene zikukhalira Ut- eh, uthenga wanu mawu anu kwa adindo komanso anthu amene mmagwira nawo ntchito pa nkhani yakufunikira kwa chiphaso chimenechi komanso kuti uthenga ukhale woona kunjako Ayi, uthenga wathu ife ngati anthu amene tikukhala ndi anthu kumudziko tiyeni tisanyalanyaze tikamva uthenga poti uthenga sulemera mu uthenga muli mphamvu tikuona tokha tikamapita ma program osiyanasiyana nkhani yake amakamba kuti tione chaunzika pompano timakamba za mtukula pa khomo ena amadandaula "Eh, sadatilembe ndi timati "Ah, nanga ID ili kuti ID alibe pamakhala chitukuko cha matoileti pompano amapereka aboma za world bank ayi tikuti tikupatseni tationetsani chiphaso apezeke kuti alibe nkhani sitikukamba ya mavoti ayi pali zinthu ndi magawo osiyanasiyana chiphaso chimene chimene chifunikire tatiyeni amalawi tonse tipite timemane tiuzane mwana amene wakwanitsa zaka 16 tiyeni tisamusiye kaya ndi wamasiye kaya ndi wotani kaya si wanu ngwachibale mtengeni ndithu kuti tikampangire umboni ife adindo amene tili m'madera osiyanasiyana kuti mwanayo akhale nacho chiphasocho zikomo chabwino amayi ali kumeneko ah, inu ngati aphunzitsi ndikutchulani aphunzitsi m'bungwe la nice mawu anu ndi otani Utsi- mutsiriza bwanji poyang'anira kuti tsopano eh, tikukamba nkhani zosiyanasiyana anthu akuchisanduliza chiphaso chimenecho kuti ayi chikupitatu kumasankho muwatsimikizira bwanji kuti ayi nkhani yolembetsa si nkhani yokha ya mavoti yayi ndi nkhani zosiyanasiyana anthu alandire uthenga woona ngati aphunzitsi kumeneko zikomo kwambiri A, ifeyo ngati a bungwe la nice timafuna tiwatsimikizire a Malawi kunena kuti adziwe kunena kuti boma likamapanga ndondomeko, boma limapanga ndondomeko zokomera anthu ake. Palibe pamene boma limakhala pansi ndikupanga ndondomeko zopsinja anthu ake. Boma nthawi zonse limakhala likufunira zabwino anthu ake. Choncho kubwera kwa ndondomeko imeneyiyi yoti munthu aliyense amene ali m'Malawi amene wafika zaka zoyenelera akhale ndi chiphaso ndi ndondomeko yokuti boma linaona kuti ndikoyenelera. Ananenapo anzanga aja kunena kuti mwina amene timatsalira ndi ifeyo. Maiko anzathu ambiri anapanga kale. Komanso aah nkhani yomango aah mvera nkhambakamwa ndi chizolowezi chathu a Malawi. Timakonda kuti basi timvere zilizonse zimene akulankhula anthu. Ndipo timakonda kutenganso zina zimene tikuona kuti ndi zabodza. Timafuna tiatsimikizire a Malawi kunena kuti tikamva zinthu ngati tili ndi chikaiko tidzifunsa. Aaa kuli mabungwe ambiri amene alipo mu Lilongwe muno oti anthu tikhoza kukapeza chithandizo chofunsa. A nrb anena kale kuti ali m'boma lililonse ku maofesi onse a kwa DC komanso mma post office kuli mabungwe ifeyo ngati a nice ife Tilinso pa boma komanso tili ndi anthu athu amene amatiimirira m'mawodimu. Wodi ina iliyonse kuli anthu oti akhoza kukapeza uphungu n'kufunsa kuti zenizeni ndi ziti. Apapa anthunso mukumva kuti kuli ma community based organisations amene nthawi zambiri timakhala tikumalumikizananso pafupipafupi kugawana uthenga. amenewanso akhoza kuthandizira kuti apereke uh, uthenga woyenerera ndiye nkhani yonena kuti uh, chiphaso chimene chaunzikachi chifukwa chokuti anatikomera a nrb kutifikitsira kumakuka kwathu kuti anthu ambiri alembetse uh, polumikizanso ndi gawo la zisankho zikubwerali Linabweretsadi nkhani zambiri zoti anthu anayikiramo zina ndi zina. Koma choona chake ndikhulupirira pofikana lero panopa pamene tikumaliza program ino anthu achidziwa ndipo anthu kuti mwina amvetsa. Ee, nde aperekadi mwayi umenewowo kuti atithandizire ku gawo limenelo komano kwakukulu ndi umene mwamva kuja kuti chiphaso chimenechi chili ndi ntchito zambiri. Mmene timathandizikira anthufe. Ndi chinthu chongotizindikiritsa kuti kodi iwe ndiwe ndani? Ndiwedi Mmalawi? Taona ku Malawi kunoko kuti kumabweranso anzathu ochoka mayiko ena amene ku Malawi kuno amakukonda chifukwa choti ndi dziko la mtendere, amapanga mabizinesi awo Kulankhula Chichewa bwino. kwambiri. Komano ah, zinthu zina sangathe kupindula nawo chifukwa iwo ndi anthu obwera. ndiye kuti asiyanitse boma lisiyanitse kuti kodi awa ndi obwera aja kapena ndi amalawi chimene chingasiyanitse ndi chiphaso chija ndiye choncho kumayikirayikirapo zinthu zina chifukwa zinthu zinanso zimene anthu ankanena nthawi imeneyo mbuyomu chikuyamba kumene nchokuti ah, ndi nkhani ya satanic koma panopa anthu amene aona ubwino wake wa chiphaso chimenechi, anthu anasiya anayiwalanso kuganizira kuti kulembedwa m'kaundula kugwirizana ndi nkhani ya satanic. Ndiye nthawi zambiri anthu amakondadi kulankhula zinthu zosiyanasiyana. Kumbali ya zisankho, tafotokoza kale kuti ndi gawonso lokuti adzatha kuzindikira kuti ndi m'Malawi amene tikumulowetsa mu kaundula wa wa masankho, kusankha mtsogoleri wa dera. kapena wa dziko ndi udindo wa mmalawi nde iwonso kuti adzadziwe kuti kodi uyu ndi mmalawi komanso munthu uyu ndi okwanira zaka ndi oyenereradi pa zaka zake kuti akhoza kupanga chiganizo chosankha mtsogoleri chimene chili umboni odziwika bwino kwambiri osavuta ndi chiphaso cha unzika nde timafuna talimbikitsa amalawi kunena kuti boma limatifunira zabwino zokha zokha ndi mapulogalamu onse amene amachokera ku boma tiyeni amalawi tizitengapo mbali ndi kuthandizira kuona kuti ah, dziko lathu lipita patsogolo chabwino a omvera tisilekere pomwepa kwa lero mpulogalamu imeneyi yapadera imene timawunikirana bungwe la nice mogwirizana ndi bungwe lija la nrb national registration bureau amatithandiza kutiwunikira kutifotokozera zakufunikira kwa kalembera amene e, bungweli la e, nrb e, lakhala likuchititsa komanso e, kuti uthenga umene tiyenera kulandira ukhale uthenga woona kuchokera ku bungwe lija la nice atifotokozera pano kunena kuti nkhani zambiri zikubwera zokhudzana ndi kalembera koma nkhani yaikulu ndi yakuti ife ngati amalawi tikhale ndi chiphaso chimene chitithandize kuti ntchito zathu zosiyanasiyana zidziyenda, kaya ndi kalembera wa chisankhoyo, kaya ndi kuti, chiphaso cha unzika chikuyenera kukhalapo. Choncho ndithokoze bungwe la nice komanso bungwe lija la nrb komanso kuchokera kumudzi kwenikweni uko, eeh anzathu awa a mabungwe akumidzi amene tinali nawo mu program imeneyi amene atithandiza kutitambasulira zimenezi tinali ndi mayi Ali uku mbali iyi komanso Mr Kunti ndi, ndi uku mayi wanga kuchokera ku bungwe lija la a NRB. Ine dzina langa ndi Matthews Banda ndikuthokozeni inu kuti tinali limodzi zakoma nonse.